muminiw ni alaw ta ala ka diɲɛ nin ye anw sigilen an ka kɛnɛ barikama kan ni o ye dɔnni kɛnɛ nin bɛ kɛ anw sigiko sabanan de ni o ye dɔnni kɛnɛ volume trois ni alaw ta ala ka diɲɛ an y'a ɲini bi ka fayida belebele duuru di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw kɛra diɲɛ fan o fan an ko ten dɔnni kɛnɛ sigikun de ka se ka muminiw bɛɛ lajɛlen bɔ ko kalama ka se ka ala ko can yira mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen na bi n'i y'a ta k'a jate minɛ an b'o fɔ waati bɛɛ k'a fɔ diinɛ bɛ fasan kɔlɔn kɔnɔ mori tɔrɔnpɛriw olu de kɛlen don ka karamɔgɔya ta bi ka karamɔgɔya guloki don u kan na ka karamɔgɔya tɔgɔ tiɲɛ ka an ka waliyubaw tɔgɔw tiɲɛ kɛnɛ in sigi kun ye ka ala tɔgɔ di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i k'i jigi kɛ alaw ta ala ye maa minnu bɛ taa nɔnɔ kɛnɛw sɔn bajiw la i ka ninnu to yen i ka boli sɔnnaw to yen minnu bɛ taa jinɛ jigin jinɛ yɛlɛn jinɛ tɔnw ninnu bɛɛ lajɛlen ye i k'u to yen i ka alaw ta ala tɔgɔw ta i ka i mako dilan ni a ye i ka i jigi kɛ alaw ta ala ye walima i ka jiriw ta i ka a kɛ ka i mako dilan dɔnni kɛnɛ sigikun ye nin de ka dɔnni di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la an ko ten bi an bɛna fayida duuru de di aw ma fɔlɔ ye jumɛn maa o maa n'i bɛ fɛ alaw ta ala ka i kanu i ka alaw ta ala kanu sɔrɔ ala ka se ka i ka batow minɛ i bɛ fɛ ka gɛrɛ alaw ta ala la ka kɛ ala jɔn ye ka kɛ mumini ɲuman ye i jija waati bɛɛ i ka nin fayida in kɛ i ka nin nafila in kɛ o ye jumɛn Invocation pour être bien guidé et obtenir le secours divin. Invocation pour être bien guidé et obtenir le secours divin. maa min n'i bɛ fɛ ka bila sira ɲuman kan i k'a dɔn k'a fɔ jogo juguw bɛ i la i bɛ jugujuguyaw kɛ sitanɛ bɛ se i la kɔfɛ i bɛ t'i sigi i yɛrɛ b'a dɔn i ni alahu ta'ala cɛ a ma diya i ye a dɔw bɛ nimisa fo dɔw bɛ kasi u ka kojugu kɛlen na sitanɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ n'i bɛ fɛ ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma sitanɛ ka bɔ i nɔfɛ alahu ta'ala k'i kanda k'i to a ka sira tilelen kan i b'i banba i kɛlen kɔ ka jɔ fila di alahu ta'ala ma i kɛlen kɔ ka saliji ta i bɛ jɔ fila kɛ jɔ fila in kɛ kun de yaasa i bɛna bato min kɛ alahu ta'ala bɛ se ka o jaabi i bɛ jɔ fila in kɛ sira de ka taa alahu ta'ala ma n'i tilala jɔ fila in na

walima siɲɛ bi seegin sigiyɔrɔma saba o bɛ bɛn siɲɛ kɛmɛ fila ani bi naani de ma i bɛ a wurudi kɛ nin nɔmuruw la walima i bɛ a zikiri kɛ siɲɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ani mugan ani duuru hakili la a bɛ faamu o kɔfɛ i bɛ na i bɛ fatiha kalan i bɛ fatiha kalan siɲɛ duuru n'i nana se siɲɛ duurunan ma waati min i bɛ i jɔ yen i kɛlen kɔ ka fatiha kalan siɲɛ fɔlɔ ka kalan siɲɛ fila ka kalan siɲɛ saba ka kalan siɲɛ naani waati min i bɛna se duurunan ma n'i sera duurunan ma a kalantɔ i bɛna i jɔ yɔrɔ jumɛn ka o repete

i bɛ o fɔ i bɛ sɔrɔ ka a tɔ laban ka taa fatiha datugu fo ka taa se wala dalin amina ma ni alahu ta'ala ka jɛn n'i ye i banban nin kan a dɔn k'a fɔ kojugu ni bisigi minnu bɛ na i dusukun na alahu ta'ala bɛ i bila sira ɲuman kan ka i kisi ninnu tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an bɛna se fayida filanan de ma o ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bi furuw kɔnɔna na furucɛw caman de bɛ bi dusukasi bɛ ɲini ka a caman de faga ka a kun kɛ furumusow ka yɛrɛlabila ye maa caman de bɛ bi i bɛ taa sɔrɔ furuw kɔnɔ balimamusow caman de bɛ bi minnu tɛ se u yɛrɛ la u ni sitanɛw u bɛ baara kɛ u ni sitanɛw olu de bɛ baara kɛ sabu waati dɔw sitanɛ bɛ se u la ka u bila sira juguw kan jɛnɛyaw ni ko wɛrɛw la maa min i bɛ fɛ i furumuso ka bɔ nin na walima maa min i den a bɛ dɔrɔguw ta a bɛ gulɔw min a bɛ kojugu modeli bɛɛ lajɛlen kɛ n'i bɛ fɛ alahu ta'ala ka u kisi ka bɔ nin ko ninnu na an bɛna se o de ma fayida filanan in na o ye jumɛn i bɛ a tigilamɔgɔ wele waati bɛɛ i bɛ i tɛgɛ da a disi la n'i y'i tɛgɛ da a disi la i bɛ ala tɔgɔ belebele jumɛn kalan an bɛna o de fɔ o de ye ya hayu ya kayumu la ilaha ila anta ya hayu ya kayumu la ilaha ila anta i bɛ o fɔ siɲɛ bi naani ani kelen quarante et une fois i bɛ segin nin ala tɔgɔ in kan o k'a sɔrɔ i bolo bɛ a tigi disi la i concentrélen don i bɛ k'a ɲini alahu ta'ala fɛ ala k'a bɔ sira jugu kan k'a bila sira ɲuman kan a bɛ kojugu minnu na a bɛ se ka bɔ olu la cogo min ka sitanɛ bɔ a nɔfɛ i bɛ nin kɛ waati bɛɛ lajɛlen walima ni i bɛna voyager ka taa dugu taga la ni i sigalen don a tigi la i bɛ nin kɛ ka taga i bɛ segin ka sɔrɔ ni ala ka jɛn baasi tɛ yen o kɔfɛ an bɛna se dumɛ ma o de ye fayida sabanan ye troisième fayida o ye dumɛ ye maa minnu bɛ yen i bɛ fɛ i ka kisi nin diɲɛ laban in adamaden juguw ka janfa juguw kɔrɔtɛ juguw subaga juguw maa ŋaniya juguw hasidiw tɔɔrɔ ma e kan ka daga dumɛ de ko ka se ka i kisi maa jugu ninnu tɔɔrɔ ma jinɛ juguw tɔɔrɔ ma i bɛ i jija i bɛ mɔgɔ bila ka a sɛbɛn écrit en nasi gairil magdubi alayhim wala dalina cent fois i bɛ maa bila ka gairil magdubi alayhim wala dalina a bɛ a nasi bɔ siɲɛ kɛmɛ ni a nasi bɔla i bɛ jele kisɛ ɲini n'i ye jele kisɛ sɔrɔ i bɛ o bila nasi in na jele kisɛ de bɛ bila a nasi la o kɔfɛ n'i y'a bila a la don min i bɛ a jate daminɛ o don fo ka taa se tile wolonfila don ni tile wolonfila i bɛ a jate daminɛ don min i bɛ jele bila nasi in na i bɛ a koli daminɛ fo ka taa se tile wolonfila ma n'i ye o kɛ waati min ni alahu ta'ala ka jɛn i bɛ ala ka protection sɔrɔ ka kisi dabali juguw ni kɔrɔtɛ juguw ni janfaw tɔɔrɔw ma ni ala ka jɛn an ko ten an bɛ dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ dɔɔni kɛnɛ sigi kun ye nin de ka ala tɔgɔ di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ kuma ma caya ka sɔrɔ an ma taa munumunu a ka ala tɔgɔ di muminiw ma u ka paratike u ka alahu taala nɔ ye u ka ala nɔ ye u ka tuubi ka segin alahu taala ma i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa dusukun nɔgɔlen don i ma se k'a tigi dusukun ko k'a sanuya ni dusukun ma sanuya ka limiyɛri bila a la cogo si e tɛ se ka alahu taala ye abada i dusukun nɔgɔlen caman bɛ yen batow tɛ ka jaabi fosi tɛ dusukun nɔgɔlen don batow bɛ se ka jaabi cogo di kɔndisɔnw de bɛ o la adamaden i kan ka minnu ɲini ka a dɔn dusukunw bɛ ko cogo di a bɛ labɛn cogo di i bɛ se ka nɔgɔ wuli ka bɔ dusukun na cogo di ka na ni limiyɛriw ye ka alahu taala ka kanu sɔrɔ ala ka se ka i kanu don i dusukun na ni ala ye a yɛrɛ kanu don e maa min dusukun na a dɔn k'a fɔ i bɛ ala dɔn n'i ye alahu taala sɔrɔ diɲɛ bɛ jɛn i la i tɛ se i la dusukun de bɛ yira aw la ka wuridiw di aw ma minnu bɛ se ka aw dusukun bɔ nɔgɔ la k'a sanuya pas dɔɔni kɛnɛ sigi kun ye o de ka dɔɔni bɔ fako kɔlɔn kɔnɔ ka dɔɔni bɔ maɲumatɔko kɔlɔn kɔnɔ ka pusiyɛri wuli ka bɔ a la ka karamɔgɔ waliyubaw kunnawolo waliyuba minnu tɛmɛna gindo alimamiw sumayila diramew shɛk hamawulaw saada turew fode sedu konew an bɛ u bɛɛ de fo ni alahu taala ka jɛn sabu bi n'i y'a ye nin kɛnɛ sigila moriw de bɛ yen mori tɔrɔnpɛriw ka taa sigi arajo la ka adamadenw tɔrɔnpe ka wari di maa dɔw ma ka keredi kɛ u kun u ka u wele arajosow la ka nkalonw tigɛ ka balimamusow kunkolo tiɲɛ fan tan ni fila bɛɛ lajɛlen fɛ ni maaw ye u wele waati min u bɛ sɔrɔ ka filɛli kɛ ka i ka du ci ka di i ma n'u m'a fɔ musosurunin dɔ b'i fɛ yen u n'a fɔ cɛ jɛman dɔ b'i fɛ yen walima cɛ janmijan dɔ b'i fɛ yen o de bɛ k'a kɛ tan o bɛ taa bɛn i balima dɔ ma ka sɔrɔ nkalon don munafiki don ala jugu don a ma a ye a b'i ka du ci cogo de ɲini na bi nin mori kolon ninnu de cayala an ka ba maliba kɔnɔ ka jamana in dafiri o kama an ko anw tɛ anw sigi diinɛ ka to fako kɔlɔn kɔnɔ ansarullah in tansurullah yansurukum ka alahu taala dɛmɛ fo saya an bɛ dɔɔni kɛnɛ kan nin ye an ka dɔɔni kɛnɛ sigiko sabanan ye volume 3 hakili la an bɔlen fayida sabanan na an bɛna naaninan de la sisan o ye jumɛn an bɛna jiri dama damaw de di muminiw aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma jiri minnu aw bɛ a ta ka aw yɛrɛw nafa ni a ye maa minnu an bɛ dumɛn kɔnɔ maa minnu waati bɛɛ aw bɛ fɛ ka kisi subakaw ni maajuguw ni dabalijuguw ni janfaw tɔɔrɔw ma an bɛna jiri dama dama di aw ma i bɛ a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ wusulan ye ka a wusu n'i y'a wusu n'i bɛ a wusu a dɔn k'a fɔ i bɛ kisi ninnu tɔɔrɔ ma fayida naaninan o ye o ye jiri dumɛn ni dumɛn a fɔlɔ o de ye jala fara ani jala ladɔn ani jatigifaga i bɛ nin yiri ninnu de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ani sunsunfin ani tomi fara ani tomi bulu ani kunjɛ ani joro lili ani nemurukumuni bulu ani kɔlɔnkɔnɔ yiri ani yiri min bɛ bin ka wuli ani balansan ani gababilen i bɛ ninnu de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ wusulan ye ka parifɛn kafura k'a la don ko don i ka a wusu n'i bɛ se k'a kɛ fitiri waatiw ka taga n'i bɛ a wusu yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ so dɔw bɛ yen jinɛw de sigilen don yen jinɛ juguw don n'i bɛ nin wusu a dɔn k'a fɔ i bɛ kisi u tɔɔrɔ ma an bɛ ka ala tɔgɔw de di aw ma miliyɔn tɛ minnu sɔrɔ kɛnɛ in sigi kun ye kɔnɔnajɛlenya de sabu lisilam silamɛya ko pɛ de lafiya bɛɛ lajɛlen ka lafiya i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ mori tɔrɔnpɛriw ma taa ni i ka miliyɔn ye u ma taa ni i ka fɛn wɛrɛw ye bɛɛ ka kɛ i damana karamɔgɔ ye bɛɛ kelen kelen ka kɛ i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye i ka alaw ta ala tɔgɔw ta i ka baara i ka paratike ka a nɔ ye o de ye anw ka laɲini ye an bɔlen kɔ fayida naaninan kɔnɔ duurunan an bɛna se o de ma an bɛ o laban ni dumɛn ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ u mago bɛ kanuw na u bɛ fɛ u ni maaw cɛw ka ɲa u mana don ko o ko la a ka ɲa u bolo an bɛ nin lase olu de ma duurunan ye o de ye ani an ka fayida laban anw ko ten an bɛna fayida duuru de di mumini bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ fayida laban de la ni o ye duurunan ye maa minnu bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ aw ka kow ka dayɛlɛ garisigɛw ka se ka foni i kɛra diɲɛ fan o fan an bɛ jiriw de di i ma i bɛ jiri minnu ɲini ka u fara ɲɔgɔn kan ka u kɛ wusulan ye ka u wusu i bɛ a jɔyɔrɔ ye fana ni ala ka jɛn ye anw tɛna anw kali sabu ne yɛrɛ bolo ne gawusu kiyasu dukure bolo kɛnɛ in sigikun ye dɔɔni kɛnɛ alahu ta'ala ye dɔɔni min di ne ma n bɛ na n b'o dɔɔni de di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n tɛ n kali i ye n ko tile saba tile naani semɛni kelen ne tɛ ala ye ne tɛ kira ye ne tɛ fosi ye ne jigi ye alahu ta'ala de ye an bɛ nin di alajɔnw de ma minnu de ma minnu jigi ye alahu ta'ala ye a k'a ta ka aw jigi kɛ alahu ta'ala ye o la ala bɛ aw jaabi ne tɛ fosi dɔn ala de bɛ a bɛɛ dɔn wa maa tɛ yen mun bɛ a bɛɛ dɔn dɔɔni mun bɛ an na an bɛ o de di aw ma an ko ten fayida duurunan ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ manjaw ni ko dayɛlɛw ni garisigɛ foniw i bɛ jiri jumɛn ni jumɛn ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan timitimini bɛ o la musofin bɛ o la nɔrɔnanba bɛ o la hakilila a bɛ faamu jama yiri jama yiri o fana bɛ o la manja o bɛ o la si ladon o bɛ o la i bɛ ninnu de ɲini ka u fara ɲɔgɔn kan n'i ye u fara ɲɔgɔn kan waati mun i bɛ a ka kɛ a bɛɛ mugu don i bɛ a kɛ wusulan ye ka a wusu i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ nin kɛ waati damadɔ ni alahu ta'ala sɔnna a ma i bɛ a jɔyɔrɔ ye nin kɔnɔnajɛlenya baaraw de tun bɛ anw bolo bi k'a di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma tarikatigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen ko wurudiw ka di aw ye maa o maa bɛ yen ko dugutilafɛ aladeliw ka di aw ye nin kɛnɛ sigikun ye aw de ye ka mumini bɛɛ lajɛlen fo anw ko ten dɔɔni kuma man ca